a b'a fɔ ala kira ye alkuranɛ ba in kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ala tun y'a sɛbɛn zabura kɔnɔ zabura ye kitabu ye kitabu min jiginna seyidina dawud kan ko ale ala tun y'a sɛbɛn o kɔnɔ o y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don ale fɛ fana lahul mahfuzu kɔnɔ k'a fɔ ko dugukolo in ko a dilabaw de bɛna a tiɲɛ ta suratul anbiyai kɔnɔ a dilabaw ye jɔni ye dugukolo dilabaw olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu pɛrɛlen don dugukolo jɔli kama k'a dila k'a cɛɲɛ ka yɔrɔ dilan k'a cɛɲɛ ka so dilan k'a cɛɲɛ ka environnement dilan k'a cɛɲɛ olu ye dugukolo dilanbaa dɔw ye a dilanbaaw ye jɔni ye a dilanbaaw ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu jantolen don dugukolo kɔnɔ mɔgɔw la u n'a kɔnɔfɛnw na cogo bɛɛ kɛ ka furaw dilan ka furaw ɲini ka furaw recherche kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ dugukolo kan olu bɛ se ka lafiya ka bɔ banaw ma cogo min na bagan minnu bɛ dugukolo kan olu bɛ se ka lafiya ka bɔ banaw ma cogo min na u y'o de bo a tigilamɔgɔw b'o recherche modèlew kɛ u jantonnen don hadamadenw na u bɛ hadamadenw bɛrɛbɛrɛ u bɛ dugukolo kɔnɔmaw bɛrɛbɛrɛ olu ye dugukolo dilanbaa dɔw ye a dilanbaa dɔw ye jɔni fana ye minnu jantolen don ka tilennenya basigili tilennenya mizanu ka o jɔnjɔn kɔrɔta dugukolo sanfɛ ka justice jɔnjɔn kɔrɔta dugukolo sanfɛ ka mɔgɔw ka hakɛw lakana ka tilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka baara ye o ɲinini ye minnu ka baara ye o sabatili ye dugukolo sanfɛ olu ye dugukolo tiɲɛtaba dɔw ye dugukolo tiɲɛtaba wɛrɛw ye jɔniw ye dugukolo tiɲɛtabaw minnu bɛ yen nɔ ni olu jantolen don dugukolo ka mɔgɔw ka kana na ka bɔ binkannikɛlaw ma minnu bɛ yen n'u bɛ arme ɲɛnamaw dilan pour que u ka se k'u ka peuple k'olu tanga ka bɔ binkannikɛlaw ma minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bi ko bɛɛ kɛ i n'a fɔ écologie mɔgɔw olu b'a la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ ko dɔw kɛ pour que dugukolo ka se ka lakana pour que an minnu sigilen don a kan an denw minnu bɛ na a kan an mɔdenw minnu bɛ na a kan olu ka n'a sɔrɔ dugukolo in a labɛnnen don ka bila u ɲɛ olu ye dugukolo tiɲɛtabaaw ye dugukolo tiɲɛtabaaw i b'a ye u la u jantonnen don sɛnɛ la u bɛ ko bɛɛ kɛ pour que ka se ka agriculture développer parce que don o don hadamaden bɛ caya dugukolo sanfɛ i b'a ye dugukolo tiɲɛ tabaw la u bɛ cogo bɛɛ kɛ ka agriculture développer tasa dumuni bɛ se ka hadamadenw bɔ cogo min na ee an m'a ye wa fɔlɔfɔlɔ la i b'a sɔrɔ yiri yiri dɔw tun bɛ yen nɔ san kɔnɔ u bɛ den min bɔ a tɛmɛ den kɛmɛ saba kan mais sisan u y'u dila dilacogo la dilacogo minnu b'a to u bɛ se ka den ba saba di san kɔnɔ o bɛɛ kun ye pour que hadamadenw ka se ka lafiya dugukolo in kan sigi la donc ala bi olu ala ko ko a bɛ o tigilamɔgɔw de kɛ dugukolo tiɲɛ tabaaw ye dugukolo tiɲɛ tabaaw a laban o n'a daminɛ o ye dɔnni ye ni dɔnni t'i la i tɛ se ka dugukolo in tiɲɛ ta ala y'o fɔ fan bɛɛ kira y'o fɔ fan bɛɛ ni dɔnni t'i la i tɛ se ka dugukolo in tiɲɛ ta e ti fɛn ɲuman ye dugukolo yɛrɛ ma kuma tɛ k'e ka dugukolo tiɲɛ ta mais ni dugukolo tiɲɛ tabaw fɔra fɔlɔ la a kun kɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ ko n'i ye n'i mɛnna tenturu la i mɛnna birili la i ye subhanallahi caman fɔ tiɲɛ don olu ka ɲi kojugu olu bɛ se ni mɔgɔ ye alijinɛ kɔnɔ mais a t'i ka diɲɛlatigɛ dilan i ye yan a t'i kɛ dugukolo tiɲɛ tabaa ye ala ko ten ala ko ko mɔgɔ minnu bɛ dugukolo in dilan olu de ye dugukolo tiɲɛ tabaaw ye donc i mana ala bato kɛ cogo o cogo f'i ka dɔnni ɲini ka jogo ɲumanw ɲini ka fɛn ɲumanw ɲini ka ɲɛsin dugukolo ma o la ala bɛ dugukolo in bila i ka tiɲɛ fɛ ala b'a to e bi dugukolo in mara ee, aw ma fɛn dɔ jateminɛ ala kira subhana ala ala kira sallallahu alaihi wasallam tuma min na a bɛ medine ni gɛrɛw kun bɛ tɛmɛ a ni binkannikɛlaw cɛ minnu t'a fɛ ka diinɛ ɲɛ na i kun mana farinya ala kira ma cogo o cogo sallallahu alaihi wasallam i mana su bɔ a ka mɔgɔw la cogo o cogo n'a y'i minɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔnni b'i la n'a ye dɔnni sɔrɔ i la dɔrɔn a bi e préserver ka silamɛ denmisɛnninw d'i ma mɔgɔ hakili dumanw a kun bɛ olu d'i ma tasa e bɛ se k'olu kalan dɔnni minnu bɛ e la o dɔnni in kɛra i bɛ se fɛn dɔ de dilanli la o o dɔnni in kɛra i bɛ se jate de la ye o o dɔnni in kɛra e bɛ lolo de dɔn o dɔnni in kɛra dɔnni modèle o modèle ye ala kira kun bɛ e bila ka silamɛ denmisɛnninw kalan ka sɔrɔ k'i labila hali n'a sɔrɔla e tun ye maa ba kelen ban silamɛw la a t'i a t'i faga tuguni parce que i bɛna dɔnni min di silamɛw ma o tun bɛ ale bɔ wa n'a b'i labila a bɛ tila ka a f'i ye n'a ka d'i ye n'i bɛ to silamɛya la i ka to yan nɔ i ka denmisɛnninw kalan n'a ka d'i ye i ka taa ale kɔni ye temps d'i ma n'i ye denmisɛnninw kalan o temps kɔnɔ a b'i labila hali n'a sɔrɔla k'a fɔ k'i ye dankari kɛ silamɛ caman na dugukolo tiɲɛtabaw la ala b'a fɔ ko ale bi dugukolo tiɲɛtaba di mɔgɔ minnu bɛ dugukolo dilan ma mais n filɛ ka min fɔ a ma ɲin'o kɔ a bɛ suran kɔnɔ a bɛ mun fɔ ka d'a kan a b'a fɔ ko inna fi zalika la balaghan li qaumin abidin sadaqallahu alazim o fana bɛ suratul anbiya kɔnɔ a b'a fɔ tuguni ka d'a kan ko nin kuma in a bɛ nin kɛ avertissement ye nin kuma in a bɛ nin kɛ hakililajigin ye nin kuma in a bɛ nin kɛ lase ye ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ti dɔwɛrɛ kɛ alabato jala kɔ k'a ye aya in jigin olu de kama u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka alabato jalan ye a taa n'u ye alijinɛ na siga t'o la nka a ti dugukolo tiɲɛ d'u ma ala kira b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam huzaifata de y'a fɔ an ye ko ala kira y'o fɔ a ko ko fadlul ilm habbu ilayya min fadlil ibada an ka kiraba in kisi ni nɛɛma b'a kan huzaifata ko ko a y'a fɔ ale ye ko fadlul ilm k'i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni o fusamandiya ale ala kira bolo k'o ka bon ale ma ka tɛmɛ bato fusamandiya kan ala kira b'o bɛɛ fɔ a ka sahabaw ye mun na tasa u ka se k'u hakili to a la bato kan'u hakili bɔ dɔnni ɲinini kɔ bato kana u lasaliya k'u bɔ dɔnni ɲinini na pour que u ka se ka dugukolo commander dɔnɔ la a tora ten ne ka taa ala kira alayhi salam a ye o leçon minnu di a ka kalandenw ma u tor'o de kan ten ka taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa se waati dɔ la 786 ninnu waati ka taa se 809 ninnu waati ma diɲɛ kɔnɔ jésus ka bangeni kɔfɛ silamɛw nana diɲɛ minɛ ni nin jogo kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu ye silamɛw kun bi ko bagdad kɛra o waati i b'a fɔ ko sisan new york b'an bolo cogo min na diɲɛ kɔnɔ o don bagdad de kun bɛ ten ka na bagdad kɛ ni mɔgɔ min bɛ dɔnni ɲini i bɛ boli de i bɛ taa bagdad n'i bɛ nafolo ɲini i bɛ boli ka taa bagdad n'i bɛ célébrité ɲini i bɛ boli i bɛ taa bagdad wa kɛlɛ la bagdad kun bɛ se dugukolo kan maa bɛɛ la ala y'o kɛ silamɛw ye don dɔ la tuma min na o tun bɛ ala kira ka sira kan o ma ala kira ka sira fili mais mun nana silamɛw bin tuguni silamɛw nana ka na dɔnni tɔ bɛɛ bila dɔɔni dɔɔni bɛɛ nana yɛlɛma ka kɛ kuranɛ dɔnba fikuhu dɔnba hadisa dɔnba o ye dɔnni tɔ bɛɛ fili bolo kɔfɛ o nana ka na acharné kuranɛ kan ka na acharné hadisa kan dɔnniba bɛɛ ɲɛsinnen o ma dugu dɔnniba bɛɛ o fana nana kɛ kɔlɔlɔ ye ka na hadisa ɲagami an bolo ka na dɔnni ɲagami an bolo ka dɔnni gɛlɛya an bolo ka dɔnni don yɔrɔ misɛnnin caya an bolo k'a bɔ yɔrɔ misɛnnin caya an bolo dɔnni jumɛn ye silamɛya dɔnni ka na silamɛya dɔnni se degré ma kuma dɔw i yɛrɛ b'i ka sali kɛ e bɛ wuli ka taa i ka salifana sali i bila salifana sali la doute bɛ don i la n'a sɔrɔla e ka sali minɛna mun na n'o ye parce que u ka kuma misɛnnin cayara sali la dɔw b'a fɔ ɔ n'i nana n'i y'i jɔ ko f'i ka a fɔ nhun ala ne kɛtɔ don ka salifana de sali minnu ŋaniya ta ɛ ala a y'a dabila sa ninnu ye fukahaw ka ko gɛlɛyaw de ye adamaden bɛ se ka wuli ka sin tasale ma ka taa saliji ta ka n'i jɔ ka jago naani sali ala ye k'e t'a dɔn k'i b'a la ka min sali wa ŋaniya kan b'o dɔrɔn de ma o bɛ ŋaniya bɔ kana kɛ mɔgɔw bɛ doute doute u ka sali la mɔgɔ kuma mɔgɔw bɛ ne ɲininka e ko n'i ma ŋaniya ta k'i ka sali bi tiɲɛ dɔw yɛrɛ ko ne ma don dɔ la ko ale seginna sali kan fo siɲɛ fila parce que k'ale bɛ to ka ɲinɛ n'ale ye ŋaniya ta ale ma ŋaniya ta donc tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la silamɛw ni a sera o dabila ye o kan ka dabila silamɛya c'est très simple silamɛya ti ko ye ko min n'a dogolen don ɲɔgɔn na c'est très simple mais dɔnnibaaw b'a essayer k'a compliquer aw bolo tɔgɔ ɲini ni ɛɛ nafolo ɲini ni a sinon fɛn tɛ fɛn min ni fɛn gɛlɛn don c'est très simple a ye karamɔgɔ dɔ ɲini dɔrɔn karamɔgɔ min bi aw ka diinɛ taabolo fɔ aw ye simplement diinɛ tɛ se k'i si bɛɛ kɛ diinɛ kalanni na diinɛ kalanni man gɛlɛn ko gɛlɛn tɛ a ye taa dɔnni ɲɛnamaw fana ɲini a ye dɔnni ɲini pour que an bɛ se ka dugukolo in tiɲɛ ta don dɔ la cogo min na o de la ala b'a fɔ ko hal yastawi lezina ya alamuna wali lezina la ya alamun ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu zumar kɔnɔ ko est-ce que mɔgɔ minnu bɛ fɛn dɔn ani mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn ko yalima olu bɛ se ka kɛɲɛ cogo di a b'a dɔn kuranɛ ma taa ka koba to kuranɛ ma taa ka foyi to hali fɛn misɛnnin kelen tɛ yen kuranɛ taara ka min to o de la bi silamɛw tora bolo kɔfɛ bi parce que u bana dɔnni na n'i bana dɔnni na i bɛ to bolo kɔfɛ yɔrɔ n'i ye mali yɛrɛ ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔnni kɔni kɛra mali la ko wɛrɛ ye an ka gouvernement bɛ taa wari de ɲini ni ekɔlidenw tɔgɔ ye donc u ka sira ti ekɔlidenw yɛrɛ ka kalan na n'a ka di ekɔlidenw ye u kana se kilasi kɔnɔ fiyewu olu ka se ka solution sɔrɔ dɔrɔn ka année sauver wa année sauveli in kɔrɔ wɛrɛ t'a la koyi an ka kan ka wari minnu sɔrɔ ni kalan kɛra an bɛ to o wari ninnu ɲini ka na u bɛ sɔrɔ k'u ja wari ninnu na année sauveli kɔrɔ y'o dɔrɔn de sinon u yɛrɛ denw bɛ ka taa kalan kɛ u denw bɛ ka kalan kɛ mais u ka sira foyi t'aw ka kalan u ka mago foyi ti aw ka kalan na u ka mago kelen min b'a la o ye année sauveli ye hali ni a ye dɔgɔkun kelen de kalan olu ka se ka papiye sɔrɔ dɔrɔn ka namara namara nin dɔ kɛ dɔrɔn ka taa jira mɔgɔw la ko kalan kɛra mali la ka sɔrɔ kalan yɛrɛ ti ka kɛ mali la année scolaire yɛrɛ normal ye neuf mois de ye maliyɛnw bi min kalan san o san tɛmɛ kalo kelen kalo fila an b'o la a bi sa ka bi san bi saba bɔ kalan t'a la ka kɛ mali la e m'a ye an tolen don jamana bɛɛ kɔfɛ an tolen don diɲɛ bɛɛ kɔfɛ diɲɛ bɛɛ nana tɛmɛ mali la san o san i bɛ jamana dɔ ye mali ni jamana minnu kun ka kan aran na i b'a ye olu bɛɛ yɛlɛla mali sanfɛ yɔrɔ mali kalanko kɔni kɛra ko wɛrɛ ye mali kalanko kɛra ko wɛrɛ ye ni an ka maliyɛnw m'a lajɛ sa ka segin u bolo kɔfɛ n'u ma segin u kɔ ka na ɲɛɲini k'an ka kalan na an ka kalan a kɛra ka kana ko y'an bolo an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na an bɛ taa jɛ yɔrɔ min na tuguni ko kalan bonya fɛ ala bolo tellement que kalan ka bon ala bolo ala y'i kali a ka suran dɔ kɔnɔ bigi la a ko nun wal qalami wa ma yasturun a y'a kali daba ou bien encre ani bigi ani bigi bi kɛ ka sɛbɛnni minnu kɛ ala y'a kali olu la ani baden kɔnɔ yɔrɔ bigi ala bɛ taa kali bigi la yɔrɔ min na mɔgɔw kan k'a faamu résultat minnu bɛ bɔ bigi la bigi bɛna kɛ ka koba minnu kɛ bigi bɛ se ka koba minnu kɛ ala b'a fɛ k'o de jira an na nka bigi mun ko don ala kalenna bigi mun na bigi minnu ka sɛbɛnni kɛ nɔ sera ka hydrogènew détecter ka oxygènew détecter ka dynamow détecter bigi minnu ka sɛbɛn nɔ sera ka jamanaw kɔrɔta ka jamanaw bɛn ala kalenna o bigi ninnu de la nka bigi minnu ma se ka fili u yɛrɛ di ka taa k'i ka jamana tilali k'o signer ni bigi ye o bigi dangalen don ala fɛ yen bigi minnu sigilen don ka signature kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw ka nafolow détourner o bigi dangalen don ala fɛ yen bigi minnu ka signature t'a la ka se ka dɔwɛrɛ kɛ ka banabaatɔw ka furaw détourner bigi ninnu bɛɛ lajɛlen dangalen don ala fɛ yen o bigi ninnu bɛɛ laban bɛ taa kɛ nɛgɛso de ye so min dilanna ka bɔ n gilegu la lahara jɔ don i bɛ yɛlɛn a kan a kalaman ka boli a taa n'i ye janamɛ kɔnɔ maliyɛnw mali fɛn bɛɛ tiɲɛnen don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ala ko kuma fɔ bi ko e ye maliyɛn ye k'i t'i da don mali kow la